Kɛlaw mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni ye an ye an ka fupate TV jabaranin an b'o sanfɛ an ka emisiyɔn mandi kɔnɔna na n'o ye an ka porofesɛba n'o ye porofesɛ franklin nyamsi wa kamerun wa afrika n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ cogoya min na a ka analiziw b'an bolokɔrɔ yan n'o y'a ka walawalaliw ye mali kunkanko kuma ani farafinna kunkanko kuma kan ala sɔnna ma an bɛna porofesɛri ka laselikan dɔw bila la aw ni ne an ka jɛ an ka porofesɛri lamɛn Ko mohamɛd bazum n'o ye nizɛri masakɛ ye ale y'a ka etat major bila ka na mali kɔnɔ ko ka na kumaɲɔgɔnya ta ka na anw ka otoritew baroɲɔgɔnya ko teriya sira ani sinjiya sira ko o bɛ niger ani mali cɛ ko niger jamana o ye mali terila ka jamana ye bazum ko teriya bɛ o ni an ka kolonɛliba cɛ n'o ye son excellence asimi goyita ye professeur ka walawalali la a bɛ kuma minnu fɔ ko teriya ni ɛske teriya ni ye tiɲɛ ye wa bazum ka minisiri nana ci min na tiɲɛ don wa bazum ko ale teri ye mali ye o teriya ni tiɲɛ b'a la wa sabu ka da kan ko etat major ale nana ko ale cira ko ka na baroɲɔgɔnya la ka tɛmɛ o ni an ka otoritew cɛ nizɛr kunkanko kuma kan ko sabu ka da kan gɛlɛya min bɛ nizɛr kɔnɔ o gɛlɛya kelen k'o de bɛ mali kɔnɔ ko u jɛlen don gɛlɛya kelen na u jɛlen don tɔɔrɔya kelen na n'o ye banbagaci jɛkuluw tɔɔrɔya ye n'o degun ye degun bɛɛ lajɛlen ye kelen ye dɔnki a ka kan ale ka na ko ka na kumaɲɔgɔnya kɛ mali otoritew fɛ n'o ye mali jamana ɲɛmaaw ye f'u ka bɛn ko la ka baaraw sigi sen kan baara min b'a to u bɛ se ka banbagaci jɛkulu ninnu kɛlɛ cogoya min na O sabu ka da kan mali ani Niger k'u bɛ danfara bɔ frontière la kilomɛtiri kɛmɛ seegin ɲɔgɔn k'o de bɛ mali ani Niger cɛ o sababu la a wajibiyalen don mali ni Niger kan mali ni Niger sɔrɔsiw ka fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛlɛ kɛ terrain kan ka u ka jamanaw lakanda ko mohamɛd bazum ko ale teri ye asimi ye o teriya k'o ye tiɲɛ ye wa mohamɛd bazum min farala mali kɛlɛbagaw kan mali burujalibagaw kan mali tɔɲɔbagaw kan bazum min farala Côte d'Ivoire masakɛ kan n'o ye Alassane ye Alassane min banna a bɔkolo la Alassane min banna a burujuw la Alassane min banna a bɔyɔrɔ la Alassane min banna a yɛrɛ la ka fara nanzaraw kan ka mali kɛlɛ ka fara CEDEAO kan ka mali kɛlɛ bazum farala alasani kan ka mali kɛlɛ bazum bɛna teriya kuma fɔ bi o teriya kuma anw kan ka da o la wa o kuma o ye tiɲɛ ye wa o ko k'a ma dogo mɔgɔ si la sabu ka da kan gɛlɛyaw taara ka mali sɛgɛrɛ tuma min na ni jamanadenw wulila k'u ka nisɔngoya yira ni o kɛra sababu ye ka IBK ka fanga ka o ben ka na ni asimi ye fanga la u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen tigɛ asimi n'a ka jɛkuluw kama ani M5 jamakuluw kama ani mali hɔrɔndenw kama minnu wulila k'u mago bɛ jamana ka hɔrɔnya na u mago bɛ jamana ka lafiya la u mago bɛ jamana ka basigi la mohamɛd bazum ninnu o ma kɛ olu jimi sira ye sabu ka da kan sira kɔrɔ min tun bɛ senna o ye olu ka taabolow ye o ye olu dɛmɛbagaw ye donc o sababu la u ye an ka kolonɛliw y'u kɛlɛ ka gɛrɛndɛ bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ ka anbargo ben mali kan k'a dabɔ mali burujali kama k'a dabɔ mali coroni kama k'a dabɔ malidenw ka tɔɲɔ kama k'a dabɔ yɛrɛ malidenw ka silatununi kama ka gɛrɛndɛ bɛɛ lajɛlen ta ka mali sɛɛrɛ ale n'a jɛɲɔgɔn juguw sɔnna k'o kɛ o bɛna k'o bɛna teriya kuma fɔ bi teriya kuma nin ko anw ma d'a la ko ale ma d'a la ko ko dɔ bɛ nin jukɔrɔ ko nin ye fɛɛrɛ jugu de ye fɛɛrɛ min n'a kan ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na sabu ka da kan k'ale ma d'a la dɛ maa min farala i jugu kan k'i kɛlɛ i jugu teri o y'i jugu de ye ale farala e juguw kan e tɔɲɔbagaw kan e kɛlɛbagaw kan e burujabagaw kan e mako salibagaw kan k'e kɛlɛ o bɛna jɔ bi ko ale teri ye e ye ko aw ka jɛ ko ka baara kɛ o baaraɲɔgɔnya tiɲɛ t'a la ko ko ko dɔ bɛ a kɔfɛ fɛɛrɛ juguw bɛ a kɔfɛ sabu ka da kan jugu tɛ fɛrɛ i ma fo a ka gɛrɛ i la nin tun ye professeur franklin nyamsi ale ka walawalalikanw ye mali kunkanko kuma na tuma min na niger état major o y'a sen da mali dugukolo kan a ye walawalali de kɛ an b'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la farafinw dɛmɛli la sabu ka da kan olu ko ko farafinna ka hɔrɔnya farafinna ka kɛnyɛrɛye u kɛlen don k'u cɛsiri k'u yɛrɛ di k'u niw di bɛ foli di a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn wulilen don farafinna